kuma min ni n y'a fɔ sisan a sɛmɛn bɛ aya min na o de filɛ ala ko man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha ko ni maa min bi diɲɛ de ɲini wa zinataha i bi diɲɛ masiri de ɲini an ka nin kuma in lamɛn k'a lamɛn ni dusukun ye ka kɔn hakili ye k'a faamu ko ni maa min bi diɲɛ de ɲini

diɲɛ kɔnɔ yan ni maa min i bɛ diɲɛ n'a masiri de ɲini i mago tɛ lahara ko la ko n bɛna mɔgɔw ka baara sara d'u ma diɲɛ kɔnɔ yan wa hum o mɔgɔw fiha la yubkhasun k'olu bɛ yan u tɛ pɛridi foyi la u b'u ta bɛɛ sɔrɔ yan aa n k'o de y'a to fɔlɔ an ka dɔnnibaa dɔw tɛmɛna mina salaf u tun bɛ siran n'u y'a ye diɲɛ bɛ kɛ ka dayɛlɛ u ye diɲɛ bɛ kɛ ka fɛrɛ u ye u bɛ siran

wa habita ma sana'u fiha u ye fɛn o fɛn baara diɲɛ kɔnɔ k'a bɛɛ tiɲɛna a bɛɛ tiɲɛna wa batilu ma kanu ya'malun ko wa u tun bɛ ko min na sɛbɛ ko yɛrɛ tun tɛ ko maa bɛ ko o ko la ni lahara ko t'a la ko sɛbɛ ko tun tɛ dɛ ɔ n'an ko k'an bɛ nin kuma ninnu lagosi k'o ye diɲɛ ko ye ko diɲɛ fɛrɛla ko diɲɛ yiriwala awa na k'i ɲɛ na yɔ i kɔni i bɛ kɛ ka minnu mankutu ka ala jaga i bɛ mɔsɔmɔsɔ u sigilen i ɲɛ na yan u tɛ se k'o bali ni ala ye si di i kɔ bɛ tiɲɛ u sigilen i ɲɛ na yan u tɛ se k'o dilan ni ala ye si di i si bɛ jɛ u sigilen i ɲɛ na yan u tɛ se k'o bali wa i bɛ sa u ɲɛ na yan u tɛ se k'o bali i bɛ sɔɔri kaburu kɔnɔ yan i bɛ toli bɔgɔ la yan u tɛ k'o bali. min na i b'a dɔn ko dɔnniw ye ala ka dile ni adamaden a bɛ l'essentiel to yen ka taa secondaire ɲini adamaden bɛ fɛn o fɛn ɲini diɲɛ ko la a bɛɛ tɛ tulonkɛ ye ɲɛnamaya ko yɛrɛ kɛrɛfɛ n ka to ɲɛnamaya la o de tɛ laɲini fɔlɔ ye munna mɔgɔw b'u pan o kunna munna mɔgɔw b'u pan o kunna n ka to diɲɛ kɔnɔ yan e y'a ye mɔgɔw b'a la k'o ɲini aa o tɛ dɔnni ye dɛ u t'o ɲini n kana kɔrɔ u t'o ɲɛɲini n kana bana u t'o ɲɛɲini ala ye ko minnu wajibiya adamadenya kan jɔnni sera k'i yɛrɛ bɔ o dɔ kɔnɔ fɔlɔ jɔnni a ye mɔgɔ dɔ jira faama jumɛn in bɔr'o kɔnɔ kodɔnna jumɛn in bɔr'o kɔnɔ n ko u ka falaku dɔnnikɛlaba in dɔ bɛ yen hakili la a sara u ka falaku dɔnnaba in

n'i ye so min sɔrɔ ni n'o n'o n'i kabar'o la sɔɔni i bɛna dɔ ta i b'a ye ko jaa ɲɔgɔn yɛrɛ tɛ so kɔnɔ n'i ye bolifɛn min sɔrɔ n'i kabar'o la hali n'o ɲɔgɔn ma dilan fɔlɔ n'u ye dɔ wɛrɛ dilan min ka ɲi o ye i bɛ tɛlɛ ci kun ko fo n k'o sɔrɔ awa hakɛ na i bɛ taa de sa alhakumu takathur hatta zurtum f'i bɛ taa tila i yɛrɛ la kaburu kɔnɔ banna ala ma yan dilan yan yɛrɛ kama yan ye tɛmɛ sira de ye ni min y'o faamu o faamu n'i m'o faamu ee e n'an ko ɲamɛ ɲinina tɛ badeni ye o lahara ɲinina diɲɛ ye badeni de ye o ɲɛ kɔrɔ o bɛ kɛ ka ɲamɛ de ɲini lahara ɲinina bɛ kɛ ka ɲamɛ de ɲini bamananw ko ten ko ɲamɛ ɲinina o ɲɛ tɛ badeni la dɛ ka nisɔndiya ni diɲɛ yɛrɛ ye ŋaɲaŋaɲaŋaɲa walahi ala y'a fɔ kafiriw de ma kafiriw de cogo di zuyina lilladina kafaru alhayatu dunya ko diɲɛ diɲɛ masirila diɲɛlatigɛ ɲɛnamaya masirila mɔgɔw de ɲɛ kɔrɔ maa mun kafiriyara ɛ ala ko ɲɛfɔla ka mun bɛ diɲɛ ko la ni anw ye ka diɲɛ ko fɛn o fɛn fɔ diɲɛ ko min na ani lahara ko sigi n'a b'i dɛmɛ k'i ka lahara dilan o de ala ko ɲɛfɔla ta ye o de ye dɛ nka n'i k'i bɛna k'i bɛ ko yɛlɛma k'a kɛ diɲɛ ko ye ka lahara ko bɔ a la sisan sa e b'i dade parce que i tɛ diɲɛ ko kalama e b'i da bɔ a la minnu bɛ diɲɛ ko kalama an n'olu b'a ɲɛfɔ

ɲɔgɔn wɛrɛ t'a fɛ hali diɲɛ ka danbe kana o ala k'a hakili ɲuman d'a ma ala k'an jidi limaniya ala k'an jidi ala ɲɛsiranɲɛ an ka jamana ala k'a basigi ala ka faamu di an ma fitinɛ minnu n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o ye ka adamadenw hawuja k'u cin ka kɛ diɲɛ kan ka ɲinɛ ala kɔ ya rabi ala k'an kisi a ala ka bɔda kɛ an ye ala k'an tulomagɛn hɛrɛ ko minnu b'an ka jamana kɔnɔ ala k'o ci tɔɔrɔ minnu b'a kɔnɔ ala k'olu wuli ala ka bɔdaw kɛ an ye ala k'an tulomagɛn ala k'an jidi limaniya la ala k'an jidi ala ɲɛsiranɲɛ maa k'i hakili to ka dugaw limaniya ko dugaw caya i yɛrɛ ye n'o ye ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik ani ka to ka husnul khatimati wal janna ko ɲini ala fɛ i ka sujud la n'o tɛ fitinɛ nana dɛ parce que fɔlɔ ni i tun mana hawuja diɲɛko la cogo o cogo n'i gɛrɛla dɔnnibaw la i hakili tun bɛ sigi fɔlɔ ta de tun bɛ ten n'i hawujara diɲɛ ko la n'i dusu kasira ni i hakili la ko ala ban b'i la n'i hakili la ko e kɔni tɛ foyi ye n'i nana gɛrɛ dɔnnibaw la u b'i hakili sigi u b'a jira i la diɲɛ tɛ foyi ye ɛɛ o tɛ bi ye dɛ ɔkɛ bi kɔni aa i cogo dɔn dɛ n'i ma farati anw de lamɛn la aa fa bɛ wuli i la dɛ ala ka bɔ da kan